Seo teascóg, ok, nuair a théann sé tríd lár an chiorcail. Ok, so táimid ag caint mar gheall ar é sin inniu. Teascóg, ahm, is píosa ón ciorcal é. Now, now, tá taithí againn le ciorcail ag caint mar gheall ar an imlíne, so sin fad timpeall an ciorcail, agus is é an foirmle atá aige seo ná 2 pi R, imlíne an ciorcail. Is é an achar, ok, an méid spáis atá istigh sa ciorcal, cothrom le pi R cearnaithe. Now, má thógann tú píosa beag as an an chiorcal, ansin, say, abair gur thógamar aon aon ceathrú, abair go raibh sé sin foirfe aon cheathrú den chiorcal, ansin tá fhios againn go bhfuil aon cheathrú den imlíne an chiorcal againn, so tá aon cheathrú, fá 2 pi R againn. Tá aon ceathrú fá pi R cearnaithe againn. OK? So sin an achar atá againn. Agus sin é an méid den imlíne an ciorcail againn. So is é seo an stua. So fad an stua is féidir linn leat a fheiceáil. Is é an rud seo fá 2 pi R an méid achar an teascóg nó an rud seo fá pi R cearnaithe. Díreach cosúil le seo. Now cad is brí leis an X thar trí chéad seasca? Bhuel, abair nach bhfuil fhios againn go bhfuil aon cheathrú foirfe againn, aon cheathrú den rud. Abair nach bhfuil fhios againn, abair go, but tá an uillinn againn, abair go bhfuil sé sin b'fhéidir tríocha haon chéim. So tá fhios againn i ciorcal iomlán tá trí chéad seasca céim in uillinn iomlán i lár ciorcail. So abair go mbeadh 300 seasca céim go hiomlán but níl an 300 seasca céim go hiomlán againn, tá 31 céim. So tá an codán seo den ciorcal againn, 31 céim as an 300 seasca. Sin an codán atá againn. So in ionad an 1 ceathrú a iolrú fá 2 pi r, is féidir linn an codán seo a iolrú fá 2 pi r chun fad an stua seo a fháil. nó is féidir linn é a iolrú fá pi R cearnaithe chun achar an teascóg a fháil. ok so caithfimid é sin a úsáid in ár obair bhaile. Féachann sin níos éasca ansin but in ár obair bhaile níl sé chomh héasca so feicimid ar cad atá againn. 2, 4, 9. So anseo, Cleachtadh 9.2. Úsáid an eochair pi ar do áireamhán chun imlíne gach ceann de na ciorcail seo a fháil. So sin just ag dul ar ais ar cad é 2 pi R. Ok, so i gceist 1, táimid just ag féachaint ar cad é 2 pi R agus conas is féidir linn é a fháil. Ansin, ceist 2, faigh achar. So arís, is é an R 14 cm, 16 cm, um, caithfimid é seo a roinnt ar 2,

aon ceathrú, leathchiorcal agus trí cheathrú den chiorcal. So, nílimid ach ag déanamh, nílimid ach ag déanamh aon ceathrú de Pi R cearnaithe anseo, aon leath de Pi R cearnaithe anseo agus trí cheathrú de Pi R cearnaithe anseo agus féach cad é an ga i ngach uair. i ngach cás is féidir linn a fheiceáil. Seo an trastomhas so caithfimid é sin a roinnt ar 2 chun an ga a fháil. Ceist 4, rud céanna, faigh fad an stua so an stua so seo just an méid seo ó A go B i ngach cás, ó A díreach go B. OK, so 45 céim thar 360 fá dó pi r agus seo é an r. 30 céim thar 360 fá dó pi r. agus gheobhaimid an stua seo 240 céim thar 360 fá dó pi r agus is é seo an r sa chás sin. So, bunúsach go leor, just caithfidh tú an foirmle saghas a leanúint. Bog anois then go dtí é a chur i bhfeidhm agus is fiú just ceist amháin a thógáil. agus díriú isteach air. So, Ceist 16. Ar dheis anseo tá cruth déanta as teascóg ciorcail. So, ní féidir linn scríobh air seo but tá súil agam gur féidir libh é sin a fheiceáil mo mo luch ag bogadh anseo. So, an teascóg seo le uillinn 60 céim agus ga 16 ceintiméadar. Agus ar an leathchiorcal ar barr Cad é an ga? Níl sé sé déag ach tá sé sé déag roinnt ar dó, sé déag ceintiméadar roinnt ar dó. So is féidir leat imlíne an leathchiorcail a dhéanamh amach agus ga an teascóg seo a dhéanamh amach agus faigh stua an teascóg chomh maith.